anyị bụ mmadụ human being nya bụ okwu igbo anwa a kpọrọ mmadụ ka m chọọ ka anyị kpakọrịta n'ụka taa ka anyị makene ebe nya bụ okwu si wee pụta maka na anyị kwesị ọ bụrụ na ekwuo okwu n'asụsụ igbo anyị amakene ebe okwu anwa si abịa dịka o si dị n'asụsụ ndị ọzọ dịka bekee iji maa atụ ọ bụrụ na ekwuo okwu na bekee ị ga-ejenwu na akwụkwọ nkọwa okwu bekee nke a kpọ dictionary jee chọpụta okwu a mara ihe ọ bụ mara ka o si wee dị o doro anya nya bụ gịnị kedu ka anyị si wee chịkọnata okwu a kpọ mmadụ n'asụsụ Igbo mmadụ gee ntị nke ọma mma ndụ nya nwa bụ mmadụ mma ndụ beauty of life o doro anya ndị nna nna anyị fa ji okwu a na-akọwara anyị mkpa mmadụ dị ha ji okwu a na-eme ka anyị mara na human being na ọ ha nwa bụ na ụwa a mara mma mma ndụ nya bụ na mgbe ọbụna ị na-aga n'ezi makwa na ebe ọbụna ị nwetara onwe gị wee hụ mmadụ ibe gị ka o doo gị anya na gị na onye a ị na-ahụ ka o doo gị anya na gị onwe gị na onye a bie gbakọtara ọnụ wee bụrụ mma nke enu ụwa a nya bụ gị emejọkwana nwanne gị ka nwanne gị ghara imejọ gị nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ o dolo anya ndị nna nna anyị fa ji ya wee na-akọwara anyị mkpa mmadụ dị mkpa human being dị wee na-eme ka anyị mata na ọ human being bụ the beauty of this life na ewepụ human being na ụwa atọgbọ chakom onweghị isi ya mere ị hụ mmadụ ibe gị biko nya emegidena mmadụ ibe gị mma ndụ beauty of life ya bụ na ewepụ human being niile nọ n'ụwa hapụ naanị gị ị ma ebinwukwa nọ na ị na-apụ apụ na-ahụ mmadụ ibe gị bụ na ịnọkwatanwu o doro anya mma ndụ nyanwa bụ ebe esi wee chịkọnata okwu a wee kpọọ ya mmadụ mmadụ ị fụ ka esi kpọchapụ ya mana ịjụzi onwe gị gịnị kedu okwu a chịkọnata ọnụ kedu okwu ewekọnata ọnụ wee nweta mmadụ ọ nyanwa bụ mma nke ndụ mma ndụ ọ mụ na gị bụ na ndụ a mara mma ewezụga mụ na gị ndụ a enweghị isi o doro anya gekwa ntị ndị nna nna anyị ha wee werekwa ohere a wee na-eme ka anyị mata na ọnwụ makwara mma ama m na nke a ya ụfọdụ n'ime unu etie hee mana ihe ọnwụ ọnwụ makwara mma na agwasị ndị nna nna anyị ha nyanwa ka eji nwekwa ihe a na-akpọ mmọnwụ masquerade mmọnwụ n'iji kpọchapụ ya mmọnwụ mana ọ bụrụ ka ekwube ka esi chịkọnata nya bụ okwu dịka m si kọwakwa ka mma ndụ si wee dị otu a ka esikwa wee nwee mma ọnwụ o doro anya ndị nna nna anyị ha na-eme ka anyị mata na onweghị onye ga-epu ome n'elu ụwa na dịka anyị si bi ụwa mee ya ọ maa mma ee anyị marakwa na na onye nọsịa na ọ ya-anakwa onye nọsịa ọ naba maka na ọnwụ makwara mma mmadụ adịghị ebigide ndụ puo ome n'elu ụwa ya bụ na ihe ọbụla ị na-eme atụmatụ ọbụla ị na-atụ n'ụwa na-etinye ọnwụ na ya mana ọfọ anyị na-agọ bụ ka ọnwụ bịa mgbe anyị kachagolu nka na ka anyị bie ndụ tọọ atọ mezuo ihe niile anyị kwesịrị ime n'elu ụwa ee nwee ezinụlọ zụọ nwa ezinụlọ anyị kpatakwanụ ego ihe adị mma hazie ihe niile ikwesị ịhazi n'ụwa mee ihe niile ikwesị ime mgbe nka gị bụ na ike agwụgo gị onwezi ife ị na-emenwu mgbe ahụ ka anyị na-agọ ọfọ ka ọnwụ bịa ka ọ ghara ịbụ ugbu a mmadụ na-agba mbọ ka ọ bụrụ mmadụ maka na mgbe ị gbagide mbọ nwa bịa bụrụkwazi ya mmadụ ka i libezi elele ihe niile mbọ niile ị gba ọnwụ abịa ọ nke a ka anyị na-akagbu mana ọ bụrụkwa ma mmadụ a ga-anwụ anwụ ọnwụ mara mma nya ka ndị nna nna anyị ha ji wee wepụta ihe a kpọrọ mmọnwụ na-agwa anyị na ọnwụ mara mma ya bụ mmọnwụ mma ọnwụ dịka esi wee nwee mma ndụ bụ mmadụ anyị nwa na anwụkwara anwụ bụkwa anyị nwa ka ya anwụkwa o doro anya enwere mma ọnwụ enwere mma ndụ etu a ka o si wee dị enwere mmadụ mma ndụ enwere mma ọnwụ mmanwụ ọ bụ na o nwee ihe ejije a kụziri gị biko biere m aka n'akara ịhụnanya m ka na akara mmasị gị tụsara m ejije a ka o ruo ụmụnne anyị niile ntị hmm? biko cheta na onye gị na ya nọ bụ igwe eze nna ya ezigbote onye ọhọfịa kala aja alụ onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi ekelekwa m unu ka ọ dị mgbe ọzọ ka emesịa